2020 analonjeza kudya katatu lero akukamba za food security adzamanga chipatala every 5 km 2020 analonjeza 4 km akuyesa taiwala mabizinesi anagwa misonkho anakweza kwa manifesto yawo akukamba za wealth creation walephera kutsitsa katundu zaka 5 simenti malata zikudula ngati chitsulo cha ndege mbuyomu analonjeza kuchepesa mphamvu za president anti corruption bureau polisi akhale independent ndikunena pano onse ali pansi pa anyamata azikwanje ku bingu stadium akunena kuti mameya akhale ndi mphamvu what a joke akulephera asilikali ankhondo kukhala ndi mphamvu black box ikusungidwa ndi anyamata azikwanje akuluakulu panopa tikulipira matogeti wa misewu yokumbika ndalama zikupita kuti lero akulonjeza public service delivery akuti ma flush toilet masukulu akulephera kuika matishu matoilet okumba chemical akusowa tapitani kuma primary mukaone mmene matoilet akuonekera boma likulephera kulipira okolopa zimbudzi by the way madzi ogwiritsa ntchito flush toilet adzawatenga kuti akulephera kulipira bilu ya water board ana akumwa m'mijigo ndikunena pano boma lili ndi ngongole ya 90 billion ku water board masukulu ambiri anadula madzi ana akumwa mijigo even makoleji ena amachapa kumtsinje ndi akutengana zimimba kuno kupita ku bingu stadium ndikumanamiza anthu kunena kuti public service delivery makolo akukanika kupeza bonya iye akulonjeza 500000 kwa makanda mbuyomu achipatala anatiuza kuti ana obadwa pa tsiku kumalawi kuno ndi 2000 mukapanga masamu jairos azaononga 1 billion per day komanso 360 billion pa chaka ngati dziko tikhale pansi ndi kulingalira analephera kukwanisa malonjezo 2020 kodi zimenezi ndi zotheka jairos akanakhala wanzeru akanapita ku kampeni without manifesto taonani ma civil servant sakuidziwa 500000 akadandaula tikwezereni malipiro akukhapidwa ndi anyamata azikwanje

iyayi ndigawa ma 500000 walephera kukweza salary ya ma civil servant akanakhala wa nzeru akanangotenga ma 500000 amenewo ndikupereka ku illovo kuti atsitse shuga akanapita ku makampani atsitse katundu zikukanika apa ati ndidzapanga chakuti ndidzachita chakuti zatopesa we need action osati kumangolalika ngati kutchalichi ndikunena pano jairos ali mboma achimwendo banda ali mboma ndiye akuti ndidzapanga chakuti ngati ukufuna kugawa ma 500000 kwa makanda uyambe pano pa kugawa ma 500000 kuti anthu akhulupirire 2020 anazungulira dziko lonse ndikumauza anthu tidzapanga chakuti tidzatsitsa chakuti anapanga fetereza otchipa mapasipoti a 14000 malaisensi opanda expire kulibe ndiye timafuna inuyo anyamata aboma ndi omwe mutiuze ndi chani chimene lazaro anakwaniritsa lero akubwera mopanda manyazi ndidzagawa ma 500000 chikhalirecho fetereza 150000 akulephera kutsitsa wakweza chilichonse pa nsika ndikumanama kuti adzagawa ndalama ndiwe galu kwabasi salale imene akulandira chakwera mafuta amene akuyendera zakudya zimene akudya ku state house zikuchoka mu ngongole ya 17 trillion 2020 anatiuza kuti ndilamulira 5 years achilima 5 years ndikapanda kukwaniritsa malonjezo after 2 years ndidzapanga resign fetereza 4000 kanthu shuga mudzagula 50 kwacha zinatheka
ichi nchisimo cha atsogoleri ambiri ku africa kuno Amene amafuna kuti wanthu wawo akhale wosaphunzira, wanthu wawo akhale wanjala, wanthu wawo akhale wosauka, cholinga chakuti iwe ukakhala president wanthu azibwera kwa iwe ngati ndiwe Mulungu azikupembedza. Timapembedza Mulungu mmodzi kumwamba amene tiyenera kumpatsa ulemu.

ndiye kuti thumba la fetereza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 mkanthu kodi pamene pansi pali bwino kodi mukundimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti "Eh, koma pamenepo koma pamenepo koma pamenepo ati